ndewonu ndị be anyị onye unu na-ele anya bụ nwaada nnennaya ewetara m unu akụkọ taa gbasara nne adịndụ ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo ụmụnze o nwere otu nwaanyị aha ya bụ mgbaafọ Mgbaafọ nụrụ di mana ọ mụghị nwa. Mgbaafọ na di ya bụ Chukwudị chọrọ nwa afọ ole na ole. Ndị obodo jikwa Mgbaafọ akpa nkata. A hụ Mgbaafọ ka ọ na-agafe ha na-atụ ya aka. Ha na-asị legodi nwaanyị a, nwaanyị a mara mma mana ọ mụtaghị nwa be di ya. ihe a na-ewute mgbaafọ o wutere ya nke ukwuu na ọ bụ ya ka ndị obodo ji akpa nkata mana chineke mere mgbaafọ amara o mechara wee tụrụ ime ka mgbaafọ tụrụ ime ọ mụrụ nwa agadaga nwa nwoke ọ bara nwa ya adịndụ adịndụ etoghị dịka ụmụaka ibe ya si eto mgbe adịndụ dị afọ abụọ adịndụ ka na-akpụ n'ala nne ya na-ekuru ya agagharị ebe niile adịndụ ekweghị aga ije dịka ụmụaka ndị ọzọ bụ ọgbọ ya ihe nke a bidoro chewe mgbaafọ uche mana ọ lara ihe niile tinye n'aka olisa bi n'igwe ndị obodo bidokwara kọwakwa maka adịndụ na nne ya mụrụ ya ka afọ ole na ole gachara mana ugbu a o kweghị eto eto dịka ụmụaka ibe ya adịndụ mechara bido gawa ije Adịndụ mechara bido gawa akwụkwọ dịka ụmụaka ibe ya. Adịndụ so n'otu n'ime ụmụ akwụkwọ uche ha na-anụ ọkụ. Naanị onye nke mbụ maọbụ onye nke abụọ ka Adịndụ na-agba na klaasị. Adịndụ bụkwa nwa na-erubere nne na nna ya isi. a kụzikwara adịndụ otu e si ekpe ekpere n'ihi na ihe niile gbasara ndụ ya bụ Chineke ka ọ dị n'aka mgbe adịndụ ruru oge ịba mahadum nne adịndụ were ego niile nke o nwere wee dunye nwa ya ka ọ gaa mahadum gaa gụọ dọkịta adịndụ kpebiri na o nweghị ihe ga-egbochi ya ịgụ dọkịta n'ihi na ọ chọghị ka ezi nne ya daa n'ọrịa ma o nweghị onye ga-eledo ya anya Adịndụ gụrụ maka dọkịta wee were asambodo wee pụta n'ụbọchị a ga-enye asambodo nne Adịndụ gbara bịa ka ọ nọnyere nwa ya nwoke Adịndụ mechara bụrụ otu n'ime dọkịta dị oke mkpa n'obodo ha bụ Ụmụnze. O wee bụrụ onye a ka nne Adịndụ ji wee bụrụ nne dọkịta. Ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na oge Chineke ka mma n'ihi na ọ bụ oge Chineke chọrọ ka o ji wee were Adịndụ wee gọzie nne ya. Ọzọkwa bụrụ na ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu, ọtụtụ ndị kwuru okwu okwu ọjọọ gbasara nne Adịndụ mana Chineke were dọkịta wee gọzie ya. Ya mere ihe ọbụla ị na-eme tụkwasị Chineke obi chere n'oge Chineke Chineke ga-agọzi gị. Ụmụaka ebe a ka m ga-eweta akụkọ na njedebe. ngwanụ ka emesịanụ